Pa Chichewa pali mawu amene amanena kuti ukatambatamba uziyang'ana kum'mawa chifukwa kungakuchere. Takhalani pompo chifukwa mamawa tsiku la lero tabweranso ndi nkhani ina imene tikufuna kuti inu ndi ife pano tigawane. Nkhani yake ikuchokera kwa anyamata amene adatchuka mu mzinda wa Lilongwe kuti anyamata azikwanje. Anyamata amenewatu ankachita zinthu zodabwitsa kwambiri, makamaka kusokoneza mademo. Iwowatu sikuti ankangosokoneza, koma ankachitanso zinthu zodabwitsa kwambiri, makamaka kuyenda ndi zikwanje mu mzinda wa Lilongwe. Akampeza munthu amene akufuna achititse mademo, kumgwira, kummenya, kunkhapa. Analibe chisoni ndi moyo wa munthu. chifukwa adafika point yoti adakhapa mzimayi wina mmutu kwamene chithunzi chimenecho mudachiona mzimayi ameneyu adali limodzi ndi gulu la anthu ma civil servants omwe ankachita mademo ku lilongweku ndipo azibambo amenewa akuganiziridwa kuti adakhapa mzimayi ameneyo mmutu ndipo pafupifupi kufuna kutulutsa ubongo wa munthu Zimenezi zimabweretsa chiopsezo kwa anthu osiyanasiyana okhala mu mzinda wa Lilongwe. Nthawi imeneyo apolisi sadakwanitse kuwagwira anthu amenewa pa zifukwa zosadziwika. Koma mmene boma langosintha kulowa boma la dpp lomwe likutsogozedwa ndi a Profesa Arthur Peter Mutharika, taona ndithu kuti apolisi akwanitsa kugwira anthu amenewa ndipo akuyankha mlandu kapena tinene kuti milandu yobweretsa chisokonezo komanso kuvulaza anthu ndisanapitirize kuyankhula kapena kufotokozera nkhani imeneyi chigawo chino ndakutengerani pa tsamba la facebook la zodiac online Pamenepatu tikhale tikuwerenga lipoti limene lalembedwa ndithu pamenepa kuti inu ndi ine pano tonse titsatire bwino nkhani imeneyi. Tikamaliza kuwerenga lipoti limeneli tikhale tikugadabula nkhani ziwiri zitatu zokhudza zimene zalembedwa pamenepa komanso kuposaposa tikhale tikuwerenga maganizo a anthu kuchokera pa tsamba limeneli la Facebook.

by Kenford Mdima Lilongwe. Monga mmene tawerengera mchingerezi chimenechi tatiyeni tingotambasulani mchichewa ndithu chomveka bwino kunena kuti khoti mu mzinda wa Lilongwe layika tsiku la Wednesday kapena tinene kuti lachitatu kumamawa kuti ndi lomwe litawone ndithu mapepala ena awiri atatu okhudzana ndi mlandu umenewu. anthu amene akuganizidwawa ndi amenenso akuganizidwa kuti adavulaza kapena tinene kuti adamenya modetsa nkhawa a- ne- a- wamkulu wa bungwe lina limene limadziwika kuti CDEDI amenewa ndithu ndi a sylvester namiwa nkhani yake ikutero ndithu mo- monga mmene mukuonera mu zithunzimu komanso vidiyo imene tasewera kumayambiriroko

pamakhala kuti umboni wosonyeza kuti adakutuma ndi anthu amenewa umakhala wochepa nkhani yomvetsa chisoni nkhani yokhumudwitsa amalawi tokhatokha kufika pokhapana kufika pomenyana komanso kufika potcherana katundu nkhani imene ili yosakondweretsa khwimbi la anthu kwathu kuno ku malawi koma ndisapitirize kutokota ndekha pamudzi pano chifukwa pali anthunso ena osiyanasiyana amene akhala kuika maganizo awo mu comment section makamaka mmenemo mu comment box tikhale tikumva kunena kuti kodi anthu amenewa akuti chani makamaka kukhudzana ndi uh, kumangidwa kwa mikhulang'ona imeneyi imene ida ikuganizidwa kuti idaphwanya malamulo makamaka pobweretsa chisokonezo nthawi ya mademo mu mzinda wa lilongwe tikhale tikuwerenga ndithu kuti timve kuti kodi maganizo a anthu akuti bwanji makamaka pa nkhani imeneyi komenti yoyambirira kuchokera kwa musa mkundika akuti my fellow youth don't let politicians to fool you just vote and focus on your hustle ndithu amene ndithu akunena kuti ayi achinyamata anzathu tisalole kuti andale atipeperetse atipusitse komanso atigwiritse ntchito tiye tingovota kenako nkumapitiriza kuona maso athu pa mabizinesi athu osiyanasiyana amene ife timachita Eh, comment yachiwiri ndithu ichokera kwa Gertrude Chipendo akuti how do you give a bail to a suspect who has not pleaded guilty or not guilty this will set a precedent. my view is not to grant a bail as they pose flight a risk nayenso amene ndithu akunena kuti ayi mupereka bwanji belo kwa anthu amene sanavomere kuti ndi olakwa kapena ayi samsoni mabuka akuti makamera man be serious kumatenga full photo of these suspects please eh naye amene ndithu akudandaula kuti ayi ojambula kumajambula bwinobwino kunyamula ndithu chithunzi chonse cha anthu amene akuganiziridwa awa chris anyamata nyama nyasasuka waika comment yake akuti a true definition of reaping what was sown eh, yeah, a true definition of reaping what was sown eh, ndithu meaning yomveka bwino kunena kuti ndithu zimenezi zikuonetseratu kuti umakolola zimene udafesa comment ina ikuchokera kwa kingford ck mtambo akuti anthu awawa safunika bail ayi makhoti muzinena kuti tili busy basi apite ku remand osawasekerera ayi ndithu zimenezinso zikupitirira Annie Banda akuti nkhani yoopsa ngati iyi koma kulembanso muchizungu kufuna kutivula kutivula Lee said, Eya, ndithu akuti ayi chingerezi chachuluka pamenepa akanalemba mchichewa kuti amalawi ambiri athe kumva zimene zikuchitika. Munakhala ndi ine pamodzi pano mtolankhani wanu yemwe uja wopanda pepala amene ndimabwera ndi nkhani zosiyanasiyana kuti inu ndi ine pano tonse tiziyendera limodzi kufikiranso kanthawi kena pomwe ndikhalenso ndikubwera ndithu ndi nkhani zosiyanasiyana ndingoti mwakoma nonse.